kuchokera ku mastudio a zinayi corporation ndikulandireni Amalawi konsekonse kumene mwatsegula radio nthawi ino ndabweranso ndi programu yapaderadera imene evangelist yankhomalizani akufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5g kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi bukhu lopatulika bible tiyeni tikhale limodzi muli bwanji Amalawi anzanga tiyamike mulungu wakumwamba kuti watisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero zochitika mu dziko lapansi zikuchitika monga mene zingachitikire aliyense kunja kukada akamakagona akumakhala ndi zambiri zolingalira m'mutumu malinga ndi mmene dziko likuyendera kuno kwathu ku malawi komanso ngakhale dziko lonse lapansi tikukhala mu nyengo imene matenda a covid-19 agwedeza dziko lonse lapansi komanso nzeru zosiyanasiyana Zokhuza kulumikizana kuchokera kupyolera m'malamya, ma network, zambiri zikumveka zokhuza 5G dziko lathu la Malawi pano nyengo za zisankho anthu ali ndi mafunso mu zinthu zosiyanasiyana mmoyo uno chotero Mmalawi nzanga ndi nthawi yabwino ino yakumvera uthenga wabwino wa ufumu wa kumwamba. Chotero tikhala tikupatsirani uthenga wabwino wa ufumu wa kumwamba kuchokera mu tsiku la lero kufikira mpakana kutsogolo konseku. Dziko lapansi lero anthu tili ndi mafunso osiyanasiyana amene akumafunsidwa. Zokhudza ndi matenda a Covid-19 kapenanso network ya 5G. Ena akumatha kufunsa kuti kodi matenda a Covid-19 adzatha kapena ayi? Kodi kapena abwera kudzakhala? Enanso akumafunsa, Kodi ano ndi mathero a dziko? Komanso ena akumafunsa pafupipafupi, Kodi matenda amenewa a Covid-19 ndi achilengedwe kapena n'zongokonza anthu? Nanga kodi 5G ndi chiyani kwenikweni? ili ndi mavuto anji komanso ena akumatha kufunsa kuti kodi nthawi yoletsa kugula ndi ino? Popeza malemba amafotokoza nthawi idzakwana imene anthu adzaletsa kugula kapena kugulitsa, kodi nthawiyo ndi ino? Kodi nanga nkhani ya ma vaccine imene ikutchuka kuli mkulu wina dzina lake Bill Gates amene akutchuka ndi nkhani yopanga katemera wina oti adzibaya anthu kuwateteza ku matenda a COVID-19. Ena akumafotokoza kuti zimenezi ndi njira za 666. Nde Mulungu wakumwamba watikonzera ife uthenga a Malawi kuti tizindikire chenicheni ndipo tipange chisankho choyenera m'masiku ano a kumapeto amene ife tikukhala. Chotero m'bale wanga, ndikufuna ndikupemphe. Udzikhala ndi cholembera chako ndipo lemba, n'kumalemba mavesi komanso nkhani zosiyanasiyana zimene tidzifotokoza mu uthengawu. Pamene wakhalapo, kaya uli pansi pa mtengo, ukucheza ndi azinzako mukuyenda bawo, kapena mwinanso uli pamunda kumene, kapena uli pa kabaza watenga kasitomala, ndimafuna ndipemphere nawe pamene tikuyamba kutsegula mawu a m'buku lopatulika. Tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, Yehova Mulungu wamphamvuzonse ndi wanzeruzonse, tikuthokozani ife ana anu potisunga ndi moyo kufikanso mu tsiku la lero. Yakwana nthawi tsono yoti mutilankhule mawu anu. Tikuvomereza pamaso panu ndife anthu ochimwa timalakwitsa zinthu zambiri. Mukamphindi timachoka mu ulemerero wanu. Chotero Mbuye tikupempha mutikhulukire mphulupulu zathu. Tikukhala mu dziko limene ladzazidwa ndi mafunso osiyanasiyana. Mdima ndi waukulu mu dziko lapansi. Koma Mawu Anu mukutiuzitsa ife kuti ndiwo nyali ya kuunika ku mapazi athu. Ndiko kuunika kwa pa njira yathu. Chotero tikupemphani, mukhale nafe, mutilankhule, mutiunikire za moyo uno, kuti m'kukhala kwathu tikakhale moyo wa nzeru ndi kuopa Inu. Mukhale nafe, mu Dzina la Yesu Khristu. Amen.

Taonani, Yehova apululutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake, ndipo padzakhala monga ndi anthu, moteronso ndi ansembe, monga ndi mtumiki, moteronso ndi mbuyake, monga ndi mdzakazi, moteronso ndi mbuyache wamkazi. Monga ndi wogula, moteronso ndi wogulitsa, monga ndi wobwereka, moteronso ndi wobwereketsa, monga ndi wotenga phindu, moteronso ndi wobwezera phindu kwa iye. Dziko lidzapululuka konse, ndi kupasulidwa ndithu, pakuti Yehova ananena mawu amenewa. Dziko lilira nilifota, dziko lilefuka nilifota, anthu omveka a padziko alefuka. Dzikonso laipitsidwa ndi okhalamo ake omwe, chifukwa iwo alakwa pa malamulo, nasinthanitsa malemba, nathyola chipangano cha nthawi zonse. Chifukwa chake chitemberero chadya dziko, ndi amene akhala m'menemo apezedwa ochimwa. Chifukwa chake okhalamo a padziko atenthedwa, ndipo anthu owerengeka atsala. Vinyo watsopano alira, mpesa ulefuka, mitima yonse yokondwa iusa moyo. Mmalawi mnzanga, mau okoma ngati awa amene Yesaya mneneri adalankhula ku dziko la Israyeli zakukhudza mene dziko linalili kuti Mulungu wa Kumwamba anafika polipasula dziko kuwaonetsera ana a Israyeli kuti Mulungu ali nazo mphamvu za kupasula dziko komanso Mulungu ali nazo mphamvu za kuthetsa nzeru anzeruwo. Tangolingalira mmene malemba amene tawerengawa akumvekera, kuti Yehova apululutsa dziko. Ukaliyang'ana lero dziko lapansi mmene lilili, ndi zomveka ndipo mawu awa ngokhulupirika kuti dziko lapasulidwa, lapululutsidwa. M'mizinda ya mayiko ambiri anthu akapita, akamayenda, ngakhale m'bale wangu ukamaona zithunzi pa makina a Intaneti, ukumapeza kuti mizinda ina anthu sakuyenda mumsewu. Mmene tikujambula uthenga uwu, maiko ambiri ayamba kumatseguka pang'ono pang'ono. Koma miyezi iwiri itatu yadutsayi, kumapezeka kuti mumzinda simmapezeka munthu ngakhale mmodzi amene akuyenda. Malo ogwira ntchito anatsekedwatsekedwa. Akuti Mulungu walitembenuza dziko chadodolido. Ndani amene amadziwa mkukhala kwathu kwa mwatsiku ndi tsiku kuti tsiku lina dziko lapansi lingatembenuzike mmene latembenuzikiramu? kunena kuti anthu anzeru, nzeru n'kuwasowa, mafumu a dziko nzeru n'kuwathera, achipatala nzeru n'kuwathera, mandoda a maphunziro nzeru n'kuwathera, kusowa chochita ndi nthenda imene yadza kudziko lapansi ya Covid-19. Ankadziwa ndani zimenezi? kuti maiko akhoza kutseka zipata zawo, ndege nkusiya kuuluka, masewera a mpira nkulekeka, zisangalalo zosiyanasiyana nkulekeka nkuimiratu. Ankadziwa ndani zimenezi zikhoza kuchitika? Koma Yesaya chaputala 24, Yehova Mulungu wakumwamba adalankhula, kunena kuti Iye Yehova adzapululutsa dziko nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Ndiye sizinasiye malotu. Akufotokoza kuti ngakhalenso ansembe nawo nkhaniyi yawakhudza. Abusa abisalabisala sakumvekanso. Aneneri abisalabisala sakumvekanso ku dziko la Malawi kapena dziko lonse lapansi. Nawonso ali kobisala chifukwa cha COVID-19. Ukamawerenga pa vesi 6 akufotokoza kunena kuti chitemberero chadya dziko ndipo okhala mmenemo apezedwa olakwa. Iwe ndi ine, m'bale wanga, ndife anthu ochimwa pa dziko lapansi. amene tikusowekera mpulumutsi, yesu khristu atipulumutse ndife ake munthawi iyi uthenga wadza kuti covid19 5G ndi lemba la chilombo kodi izi malemba amatinji kungolingalira chabe mwakuya kuti mmene mzimu woyera adalankhula mwa yesaya mneneri chaputala 24 powaonetsera ana a israeli kuti mulungu adzapasula dziko lawo tsiku lina Ndipo zidachitikadi munthu amene anatengedwa kupita ku ukapolo ku Babulo. Leronso dziko lapansi lonse Mulungu watembenuza dodolido. Ikudzanso nthawi kudzachitika zoposa mmene zachitikiramu. Nde m'bale wanga ndifuna ndikupemphe pamene ukumvera uthengawu Mmalawi nzanga dziwa kuti Yehova Mulungu wakumwamba alinawe cholinga. Zilimo zambiri zimene tikambirane mu uthenga umenewu. Tikhala tikukambirana masiku angapo patsogolo kumapita patsogolo pang'ono pang'ono kuti uthengawu umveke bwino monga mmene ulili. Mu uthenga uwu zifotokozedwa mwakuya kuti COVID-19 ndi chiyani. Nanga kodi 5G ndi chiyani? Kodi zimenezi ndi zoona kuti ndi lemba la chilombo? Nanga lemba la chilombolo 666 ndi chiyani kwenikweni? Chifukwa ine mkuyenda kwanga. Ndakumanapo ndi anthu, ndamvapo anthu akumafotokoza kuti covid 19 5G ndi 6 6 6 koma funso nkumati kodi malemba amatinji pa zimenezi nde m'bale wanga, mlongo wanga, agogo, chemwali ndikupempheni kuti tikhale limodzi ndipo musamaphonyane nawo uthenga umenewu chifukwa Mulungu wakumwamba ali ndi zambiri zimene watikonzera ife zokoma. Ndikufunanso ndiwerenge nanu Mateyu chaputala 16 vesi 2 mpakana 3. Mateyu chaputala 16 vesi 2 mpakana 3 Koma iye anayankha nati kwa iwo, Madzulo munena, Kudzakhala ngwee, popeza thambo liri lacheza, ndipo m'mawa, Lero nkwa mphepo, popeza thambo liri lacheza chodera. Mudziwa kuzindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo ino simungathe kuzizindikira. Yesu Khristu akuphunzitsa pa dziko lapansi kwa mitundu ya anthu, adafika powafotokozera anthu zokhuza chilengedwe. M'mau ake amafotokoza m'chaputala 16 cha Mateyu, pakuwayankha anthu adawafotokozera kuti, Anthufe tikamakhala, madzulo a tsiku lina lililonse timazindikira nyengo monga m'mene iliri. Monga nyengo ino yozizira, ukangoona kamtambo kafunga m'mwambamu, umadziwa kuti lero ndikokere champhepo chifukwa kunja kukuzizira. Ukaonanso nthawi zina kacheza kakuoneka, umanena kuti lerolo kadzuwa kawala ndithu. Tikamayang'ana thambo lakumwamba anthufe timazindikira za nyengo imene ife tikukhala. Timazindikira za nyengo yozizira. Timazindikiranso za nyengo yotentha pakungayang'ana chabe chilengedwe mmene chilili. Nde Yesu adadera nkhawa za moyo wa munthu. Adafotokoza kunena kuti anthufe timazindikira za pa nkhope ya dziko la thambo. Koma zizindikiro za nyengo ino za kutha kwa nthawi sitimatha kuzindikira ayi. Kuteroko ine ndikudziwa kuti mmene zikuchitika za Covid 19, mmene nzeru zikuchuluka za ma network, anthu ena sakusamala konse ayi. Chifukwa chani? Akulephera kuzindikira za pa nkhope ya dziko. Akulephera kuzindikira zizindikiro za nyengo ino. Pamene mMalawi muno anthu tili busy kukangana chifukwa cha nkhani za ndale, anthu ambirinso sakudziwa kuti kodi malemba amatinji pa zimenezi. Pamene America ndi Syria akukangana kwambiri chifukwa chothirana machaka, ambirinso sakutha kuzindikira za nyengo imene ife tikukhala. Pamene tikuona mmakwalalamu anthu angoyenda osavala bwino mosalongosoka. Panopa ma bar angotsegulira pena pali ponse, kona iliyonse upeza ma bar, pena pali ponse upeza ma bar. Anthu zonsezi zikamachitika sakutha kuzindikira. za nthawi ino. Nde, m'bale wanga, Mulungu watipatsa Uthenga, kunena kuti timazindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo ino, anthu ambiri sitimatha kuzizindikira. Usakhale iwe, m'bale wanga, usakhale iwe, mlongo wanga, mai wanga, pamene zambiri zikuchitika pa dziko lapansi, tiyeni tikhale anthu akuzindikira zochitika m'moyo uwu ndi kumakonza moyo uwu. dziko lapansi limene tikukhalali, kuli zambiri zimene zikuchitika pa dziko lapansi. Ambiri mmamvera nkhani. Kuyambira chaka cha 2018, kunatuluka kamtsikana kena dzina lake Greta Thunberg ka ku Sweden, kamene kanapanga chisankho chosapitanso ku sukulu. kanatenga chipepala chake cholembedwa bwino mu chilankhulo cha kwawo chi Swedish, chimene mu kumvetsa mu chilankhulo cha Chichewa kadalemba pa chipepala chonena kuti sikapitanso ku school kukapanga strike chifukwa cha kuonongeka kwa chilengedwe. Nde ka mtsikanaka kanapanga chisankho chomakhala panja pa parliament ya ku Sweden katanyamula chipepala chake kuti sikapitanso ku school chifukwa kakufuna kumatcha nkhani ya chilengedwe, chilengedwe chikuonongeka. Munali mu 2018. 2019 kadagwedeza sukulu zosiyanasiyana m'maiko osiyanasiyana mpaka kadayenda maiko angapo kugwedeza ana a sukulu zosiyanasiyana kuti asapitenso kusukulu ndipo zidachitikadi. Kadafika kupita ku America kukakumana ndi akuluakulu a Senate. Kadakafikanso ku United Nations. kakuyenda munjira kadakumana ngakhalenso ndi Barack Obama president wakale wa ku United States. Kadafikanso kukakumana ndi mtsogoleri wa chipembedzo ku Vatican Papa ndikumpempha kuti khala nafeni mu chipolowe ichi chokhudzana chilengedwe. Nkhani ngati imeneyi mmene imachitika ndi kudziwa anthu ambiri sadazindikire kuti kodi chikuchitika ndi chiyani pa dziko lapansi. chifukwa nkhani imeneyi ya ma strike a mschool zosiyanasiyana ngakhale ku south africa anthunso adafika posapita ku school office ya amazon idatseka kulowelera nawo mu strike imeneyi school zosiyanasiyana zambiri ukamayang'ana m'bale wanga pa internet udzipeza zithunzi zimenezi komanso kwa amene muli ndi mwayi owonera mauthenga awa pa video chifukwa alipo pa youtube mukapeza komanso pompano akhala akuonetsedwa pa mibaa tv mudzikhala mukuona zithunzi zosiyanasiyana za zochitika za padziko lapansi. ndiye zonsezi zimene anthu apanga ma strike okhudza chilengedwe Yesu akunena kuti anthufe sitikuzindikira zakuti nyengo ikutha. Sizokhazinso, mkangano umene wakhala ukubuka pakati pa dziko la America ndi Syria, kukangana kwambiri kukangana kwambiri Russia mbali mbalimu China mbali mbalimu zonsezi zikamachitika anthufe sitikuzindikira zakutha kwa nthawi. ngakhalenso kwathu kwankuno kumafika anthu polimbana polimbana chifukwa cha maulamuliro, mitundu nkumakhulana chifukwa cha maulamuliro, kodi zonsezi zimene zikuchitika m'bale wanga ukuzindikira za nyengo imene ife tikukhala? Kodi mmene chuma chikulowera pansi m'bale wanga zimenezo ukuzindikira? Pamene Covid-19 wagwedeza dziko lonse lapansi kwina kulikonse m'bale wanga zimenezi ukamaziona ukutinji? ndipo kupanga chisankho chotani? Ndi zambiri zimene zikuchitika lero pa dziko lapansi zoonetsera kuti nthawi yatha. Kamtsikana kameneka Greta Thunberg ndi kamwana kwambiri ka zaka 16. Kodi mphamvu yopanga ma strike zipolowe ku dziko lonse lapansi yakatenga kuti? Yesu akunena kuti anthufe timazindikira zochitika za thambo la dziko lapansi Koma zochitika za nyengo ya nthawi ino ya kumapeto kuzilumikiza, timakanika kuzimvetsa zimenezi. Kodi mmene nkhalango ya Amazon inapsa, m'bale wanga zimenezi ukamaziona, ukumaziona kuti chani? Nkhalango ya Amazon imatchedwa kuti mtima wa dziko. Ndi nkhalango yaikulu kwambiri. Ine ndikumbukira ndiri ku sekondale timaphunzira geography ndiye timaphunzira kuti nkhalango yomweyo ya Amazon ndi imodzi mwa nkhalango za padziko lapansi zimene zimathandizira kuti mvula izivumba bwino padziko lonse lapansi. Koma nkhalangoyi idapsa. Kafukufuku amasonyeza kuti idachita kuotchedwa ndipo moto wake ukanika kuzima. Mpakana pano ma areas ena ikadayakabe nkhalangoyi. Ku Australia nkhalango zingoyaka moto anthu nkumalephera kuthimitsa. Kodi zonsezi zikamachitika m'bale wanga,

monga nyali younikira malo a mdima, kufikira kukacha, nikauka nthanda pa mtima yanu. Ndi kudziwa ichi poyamba, kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauzidwa pachokha. M'bale wanga, Mzimu ena adalankhula mwa Petro, kunena kuti pamene dziko lapansi limene tikukhalali timagwira ntchito zathu, ukamalawira m'mawa kupita ku bizinesi yako, ukamabwera mo mochedwa ku ntchito, utoweruka mochedwa chifukwa cha kulimbikira ntchito zako. Ukamayala malonda ako m'mbali mwa msewu, uzizindikira kuti tili nawo mawu a chinenero okhazikika koposa akuti amene tichita bwino powasamalira monga nyali younikira malo amdima, kufikira kukacha, nikauka nthanda pa mtima yanu. Ndabwereza kuti ndi kudziwa ichi poyamba kuti palibe chinenero cha lemba chitanthauzidwa pachokha. M'bale wanga, ndikufuna ndikuitanire kumvetsa lemba limeneli, 2 Petro chapter 1 verse 19-21. Pamene dziko lili gwede, gwede, gwede, pamene mdima ukukuta pa dziko lapansi anthu nkumasowa chochita ndi kumafika popereka lamulo boma kuti no khalani pa nyumba musayendenso, anthu nkumakhala m'nyumba zawo khuma, khuma, khuma chifukwa cha covid 19. anthu nkumaopa kuti tikapatsana moni titenga matenda Covid-19 kuopa. Anthu nkumaopa kukhala malo owandikana amodzi koma kumakhala motalikirana. Anthu nkumakanika kukwera basi motakasuka chifukwa cha matenda. Umenewu ndi mdima umene wakuta padziko lapansi. Kumamva mbiri za nkhondo madera osiyanasiyana. kumamva za zipolowe za chilengedwe madera osiyanasiyana. Umenewu ndi mdima umene wakuta lero pa dziko lapansi. Ndiye Mawu a Mulungu akufotokoza kuti pamene mdimawo uli chonchi, tili nawo ife Mawu a chinenero okhazikika. M'bale wanga, ndimafuna ulingalire pa ganizo ili. Akanena kuti chinthu chokhazikika, ndi kuti n'chinthu chosasunthika. utazigwedeza motani, utalimbika kuti utani, chinthu chokhazikika ndi chosasunthika. Ndikupatse chitsanzo cha chinthu chimodzi chokhazikika chosasunthika, dzuwa. Dzuwa limatuluka komanso limakalowa. Monse mmene unabadwira iwe m'bale wanga, monse mmene ukukulira, ndi momwemwe dzuwa limakhala likutuluka komanso limakalowa. Lidakhazikika mu njira yake, palibenso amene angalisunthe, palibenso wina angalisunthe. Ukamayenda m'madera ena m'Malawi muno, ukapita ngati ku Zomba, m'mbalim'mbali mwa msewu pafupi ndi kutaoni, umakapeza muli mitengo ya m'bawa yakalekale, yakalekale. Idakhazikika kufikira mwina wina adzatenge chikatapila ndi kukaizulapo, koma mitengo idakhazikika. Ukapitanso ku Lilongwe, ukamapita ku City Centre, umakapeza mitengo ina yakalekale, idakhala ndithu ndi yokhazikika. Nyumba yako, m'bale wanga, njokhazikika, maziko ake ngati ali olimba. Ndiye akuti mawu a chinenero nawonso ndi okhazikika koposa. Mu uthenga uwu umene mutu wake akuti COVID-19, 5G, ndi lemba la chilombo, tikhala tikusanthula nkhani ya mawu a chinenero kuti ife timvetse bwino. Ndiye akuti tichita bwino powasamalira mawu a chinenero okhazikikawo. Ukawasamalira uchita bwino. Akati kusamalira chinthu. ndi kuwonetsetsa kuti chinthu chisawonongeke. Tiyerekeze kuti ineyo ndatenga tambula yanga ya galasi ndiye ndikukusungitsa ndikukuuza kuti, Chonde m'bale wanga, samalira tambulayi. Zikutanthauza kuti ukainyamula, unyamula mosamala ndithu, moyesetsa kuti isagwe. Ikamagwa mwinanso panga njira zakuti tambulayi isagwe, uisamalire bwinobwino. Ngakhalenso poika pake ukaikanso malo abwino. Kapenanso mwina tiyerekeze kuti iweyo m'bale wanga, watenga njinga yako ndiye wandipatsa ine, n'kundiuza kuti, Mchimwene, njinga nayi, koma uisamalire. Koma uisamalire njingayi. N'kukapezeka kuti ine ndaitenga njingayo ndikukaisiya pamtengo, ine n'kumapita kwina. Iwe kuipeza udzanena kuti, M'bale wanga uja sanasamalire njingayi. Chotero mawu a chinenero ndi okhazikika, ndiye Malemba akufotokoza kuti ife tichita bwino, tichita bwino powasamalira. Kusamalira mawu a chinenero nkutani kodi? Kuwerenga mawu, kudziwa kumasulira bwino, osaikamo maganizo ako, komanso ndi kumakhulupirira mu zolembedwazo kuzitsimikizira kuti ndi zoonadi. Tipereka zitsanzo mkatikati mwa phunziroli. Ndiye akunena kuti mawu achinenerowo pokhala okhazikika, ife tikuyenera kuwasamalira kunena kuti ali ngati nyali yowunikira malo a mdima. Hmm! Pamenepo, m'bale wanga, dziko lapansi lero mwadzadza mdima wa COVID-19. Ngakhale kumidzi kumene ukapita ukapeza azigogo amva kalekale za coronavirus. Ali busy kusamba m'manja malo osiyanasiyana. Ma sanitizer ali pena paliponse. Ndi mmene dziko panopo lilili. eya ukamayenda mumsewu wa m'galimoto ukamupeza wavala mask kukamwa wa m'galimoto wavala kukamwa mask chifukwa chani mumdima mmochititsa mantha pano anthu akamatuluka mmawa mnyumba mantha kumakhala kumtima kuti kodi sindigwidwa ndi covid 19 amenewo ndi mantha munthu akamayenda mumdima opanda chounikira amakhala ndi mantha. Akangomva kamtswatswa penapake, amacheuka, kuyang'anayang'ana kuti kodi n'chiyani, mwina pena kuthamanga kumene chifukwa akuyenda m'malo a mdima. Lero dziko lapansi lili mu mdima. Ndiye mawu a Mulungu akufotokoza kuti, Ilipotu nyali, m'bale wanga, mlongo wanga, mayi wanga, mtumiki mnzanga, ansembe, mashehe. Mawu a Mulungu akufotokoza kunena kuti ilipo nyali mu nyengo ino. Nyaliyo ndi mawu a chinenero. Ndi amene akuyenera kuwunikira mu mdima uwu, kuti kodi pamene zatere malemba akutinji, tikulowera kuti, chingachitike nchiyani? Mafunso ndafotokoza oyambirira aja amene anthu akumafunsa kuti kodi Covid-19 wabwera kudzakhala kapena adzatha? Zufunika mawu a chinenero kuti yankho, funso limeneli liyankhidwe. Chifukwa cha ubwino wa nthawi, programuyi tiyilekeze kaye pamenepa, koma ndikupempheni kuti Sande likubwerali, half past 7 madzulo, inu mudzakhalenso pomwepo pamene evangelist yankho malizani apitirize kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus komanso network ya 5g kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi buku lopatulika baibulo mmakomomu muli yendamo tikumva nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi coronavirus komanso network ya 5g nkhambakamwa zilipo zambirimbiri koma kodi baibulo likuti chani matsiku osiriza tikukhalawa mwina nkutheka muli ndi ndemanga komanso muli ndi funso pa zimene mwamva mu programuyi komanso zimene mukhale mukumva m'mapulogalamu otsatirawa ndimati ndikudziwiseni kuti muli ndi mwayi wothira ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso potchaya lamya pa 08 awiri 1 769 323 08 awiri 1 769 323 kumbukirani kuti mukhoza kutumiza text message kapena kutchaya lamya kapenanso kutumiza uthenga wa pa whatsapp nambala yake ndi yomwe ija 08 awiri 1 769 323 dzina langa ndi john mulimbika kuchokera ku zinayi corporation ine bwanji ndikusiyeni mukumvera nyimbo ya limitoni chimala imene akuti tikupita ku yerusalemu mwakomanonse pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa